Beni agatadas e beni agataus a cust'atobiu nou de Bogaboxi sa mandada in limba sarda ca bolit donai boxi a chini traballat po donai caballu a sa ricchesa artistica e culturali sarda. In cust'atobiu s'ingolleus me in su coru de unu cuncordu ca acapiat memoria, teatru e a su torrai a setiai sa cittadi dinanta Arràbiu, storie cagliaritane, e cussus chi ant tentu a preu e traballant cun cura e amantia funt s'assòtziu de sa cultura rts, sa Ràdio Televisione Sarda, ca de annus contat Casteddu in una manera noa, bertera e ispivilla. Su progetu nascit cun un'iscopu craru, torrai boxi e caballu ai bixinaus de is lacanas de sa citadi. Cussus logus meda bortas cunsideraus non de cultura ma chi invecis allogant una ricchesa spantosa de istorias, contus, suspus e identidadi. Bixinaus ca gràtzias a su contai, a s'arti, podint mutai in logus po nasci torra e po pratziri e e protagonista berus de una manera noa de contai sa citadi. Oi si presentaus Sfundu Totu, sa presentada firmada de s'atori de Casteddu Elio Turno Arthemalle, ammostada me in su Mube, centro di quartiere de Mulinu Bèciu. Unu contu timpriu e piu ca traessat is bias, is arrugas, is nominis de is pallatzinas, is lacanas, e geometrias ca no si bint e ca cuncordant su tessiu de su bixinau. Mulinu Becciu s'ammostat aici unu mosaicu de istorias e acapiu a su logu innui dogna arrenconi tenit calincuna cosa de nai.
E duncas, beni arribbaus a totus, custa cosa si tzerriat Arrabiu, unu narat, ah su titulu in sardu, no est totu in sardu, si si praxit beni, si no si praxit no si podit cambiai immoi. Custu est su segundu annu chi si fait Arrabiu e si contant contus casteddajus, contus mancai pagu contaus atras bortas. Est unu progetu fatu de s'assòtziu rts Ràdio Televisione Sarda cun s'agiudu de su Comune 'e Casteddu, de s'assessorau a sa Curtura, e fatu cun s'agiudu puru de Teatro Impossibile, Assòtziu Babel, Area Visuale Film, Assòtziu Culturale Musicale Ennio Porrino de su Masu, Terra de Punt, Eja TV, Centro di Quartiere Mulinu Becciu, MUBE, is meris de domo, aundi seus oi, Cooperativa Sociale Panta Rei Sardegna. Su diretori artisticu est Paolo Carboni, ingunis, si fait s'aplausu candu deu apu a ligi fueddus scritus, de Antonello Deidda, e tengu s'onori mannu de ligi cun sa musica de sa maista Ivana Busu. Su contu chi legeus custu merì ddi nant Sfundu totu.

A issu, a issu ddi nant Sergio, su nomini contat pagu e nudda, ma est unu de Mulinu Becciu. E custa puru no est chi siat una dichiaratzioni de cussas chi passant a sa stòria, ma mi serbit po nai chi issu est unu de is primus protagonistas de una cosa sutzèdia in custu bixinau casteddaiu. E immoi cumprendeus poita. Duncas, cun sa mama fiant stètius de is primus a arribbai a Mulinu Becciu e a bivi in una de is primus domus donadas de su Comunu segundu una graduatòria, Graduatoria. Una graduatoria chi in cussus tempus, ma forsis oi puru, cambiàt de mesi in mesi. La genti sa chistioni. Ita nci intrat chi est unu de is primus a essi arribau a Mulinu? E gei nci intrat, bastat a nai chi passaus cincuant'annus intendit sempiri is proprius preguntas. E tu de cali palatzina ses? Ses in domu de coperativa? Cal'arruga bivis? E aici sighendi, poita cussu de sciri aundi bivis est una cosa chi si costumat a preguntai fintzas a oi, cumentzendi de is tempus chi est nasciu su bixinau. E coment'est nasciu custu bixinau? andeus a s'arrexini. Seus a metadi de is annus setanta prus o mancu, nareus in su millenoixentusetantatres, nc'est crisi in totu s'Italia, in Casteddu de prus puru, bastat a nai chi totinduna si imbentant s'austerity, ah Itae? Provas a donai. Sa benzina est tropu cara, casi trexentus francus a litru, figurari, po is famìllias meda fai su prenu est unu lussu. E intzandus, mi! S'arzara de ingegnu de su guvernu, su domìnigu no si porit pigai sa màchina. Totu firmus. E chi ti cassant nci bolit una multa a fintzas bintimila francus, comente duus chilus de petza de cussa bona, poita? Poita tocat a resparmiai. Ma sa genti in citadi puru no nci dda fait a abarrai inserrada in domu e intzandus bogant is carrus, carruccius e aici sighendi, bastat a nci atacai unu cuaddu, unu burricu e su prus est fatu. Ma chi sunfrit de prus, mischì, est Sergiu, unu piccioccheddu stasiu, grogu, a colore 'e brenta 'e mongia, cumenti ddi nant is cumpangeddus, in prus est a conca 'e bagna, is oghixeddus piticheddus, e asulitus, ogus pisciaus, sa cascia

Comente cussus poberittus nigerianus chi si zaccanta de su famini e de su siri po una carestia chi no accabbara prusu. Oh e finzas immoi tottu beni o mali a segunda de comente dda bisi, poita ca Sergio tenit un'attra disgrazia puru, est senza domu. Sa mamma faerat sa fira e est una femminista. Is femministas ddas aiant allumingiadas a cogas a su tempus. Sa mamma de Sergio est in unu colletivu de feminas e cun issas girat totu Casteddu a arrexonai cun sa genti, de leis e de strumìngiu. Si bint paris in via Roma in pratza 'e su Cramu e de ingunis si movint in is arrugas tzerriendi frasias de protesta e de feli contra a chini est guvernendi, publicu o privau chi siat. Sono nato desiderato dalla parte delle bambine, femminismo non è separatismo ma lotta di classe per il comunismo.

E te ne devi andare. Compagno Berlinguer, non lo scordare mai, il compromesso storico sulla nostra pelle non lo farai! Sergio e sa mamma, eus nau, no tenent una domu cosa insoru, po custu funt in sa lista de su Comunu, cun totu cussus che issus etotu. Est po custa rexoni chi totu e is dus, fillus fillu e mama, mama e fillu, bandant a totus is manifestatzionis e is corteus po su deretu de sa domu, e no sceti custu, circant de s'aposentai sfundendi, est a nai chi andant a circai domus buias o sentza 'e meri, Ci ponint aintru unu letu, una pariga 'e cariras e cumentzant una vira noa cun d'una bòvera in conca. Tocat a abarrai paraus, po si nd'acatai de cali si siat cosa simbillit una domu sbuia. In aprili sa giustizia ci bogat sa genti de su Baroni, in una de cussas arrughixeddas strintas, iscuriosas de Via Tuveri, ananti de sa questura. Funt domu mesu sderrutas, pagu prus che bascius, murus pesaus comenti benit benit e a bortas meda amanniaus po ci fai capi prus de una famiglia. Candu ci passas acanta, sa pregunta chi ti benit a conca est sempri cussa, ma cumenti faint a ci bivi custus bassinus? Unas cantu famìlias, po fai cumprendi mellus su chi fiant faendi, funt intradas e nd'ant pesau murus po serrai is portas. Intzandus su sìndigu Ferrara mandat is guàrdias municipalis, chi arrennescint a nci bogai sa genti de tres domus sceti. In cussas tres domus, de ingunis a pagu, Sfundat atra genti, prus disisperada puru de cussa chi nci ant bogau. Is tres famìllias sfratadas sfundant una scola in via Logudoru, sa pròpriu cosa in Casteddu 'e susu. Andeus a biri imoi ita sutzedit in via Porcile. Un'arruga istrinta e ùmbira, cun domus istrintas e ùmbiras de no crei, nci proit aintru e po su fragu de picciacciu a is bortas no fait a nci abarrai. Eeh! Ma s'apretu est lègiu. Difatis, in una noti de aprili, una dì de tzoddana, centu familias si presentant po nci intrai in custas domus. Mesu 'e totus, custa borta puru, nci funt Sergiu e sa mama. Ma sa cosa no arrennescit. Detzidint intzandus de cuncordai unu sit-in a Via Roma, ananti de su Cumunu. Ma cussu puru serbit a pagu.

no ci ndi funt e calencunu narat chi no ci nd'ant essi ancoras po annus meda.

Aici, candu in su millineuixentusetantases Sergio e sa mamma intendint chistionai de unu bixinau nou funt prexaus che pulixi e mulinu beciu! Unu bixinau pesau andi una borta nci fiant is bingias de Casteddu chi a su chi contant faiant binu bonu puru e nci fiant mulinus po mulliri trigu, e de innoi ndi benit su nòmini, Mulinu Becciu. Si sciit, in Casteddu nc'est fàmini de domus. Sa genti sighit a arribbai de Campidanu, de Barbàgia, de Ogliastra, funt is parentis de cussus chi tzerriant is Gabillus. In is annus cincuanta amuntonaus in cussas màchinas a otu postus, chi sèmpiri in Casteddu ddi narant Gabillac. Boliant bivi in zittadi, zittadi sceti, e a sa fini 'e is contus, e' berus o no e' berus, cussu chi naràra Peppino Fiori, grandu scridori e giornalista, candu fueddàra de biddas e zittadis in Sardigna, Nuoro est unu sartu cun unu pagu de cimentu in prus. Sassari est una bidda mannita, Casteddu est tzitadi. E duncas, si in cussa Sardigna de biddas spérdias sceti Casteddu fiat una tzitadi, poita no depiant a disìgiai de nci bivi? Certu, de cussus tempus. Logu po ddus acolli no ci ndi fiat. Spaciau su logu a is palatzinas de Is Mirrionis, andi funt acabaus sa prus parti de is isfollaus de s'urtima gherra e is disisperaus de s'Ausonia, una corra andi sa genti po cuindixi annus at corcau in is staddas de is cuaddus,

Centro di Edilizia Popolare, is gratacelus, cincu schironis de matoni stupaus de terra andi nci fiant sartus e bìngias a si nai sa làcana intra de Casteddu e de Pirri. Po is abusivus e po totu cussus discumitaus de sa domu, iant pesau domus noas a Santu Miali. Atras palatzinas, a tipu cussas de Is Mirrionis, sempri sa propriu cosa, palatzinas tristas, tres pianus, cun pagu pagu de birdi totu a giru. Passà una pariga 'e mesis, e fiant giai totus sfundadas e ocupadas. e intzandus poita no ghetaus un'ogu a cussus bellus terrenus a palas de campusantu, de su campusantu 'e Santu Miali, funt campus chi portant a una parti is murus de su campusantu e a s'atra parti

E intzandus ndi bessit a pillu una surra 'e nominis, Rinascita, Marghine, Alfa, Cento, funt is coperativas chi si segnant in sa cursa po sa domo. e ci funt puru Sergio e sa mama arrennescius a intrai in sa graduatoria, chi est una lista cun is nominis de is aventi diritto. Unu sciacu mannu 'e famìglias. Su logu est ladu, s'ària est bona, is progetus donant speranza manna, ma già de candu cumentzant is traballus si biri chi e totu s'arrestu dd'at a mancai. Po arribbai a Mulinu Bècciu podis fai dus tretus, podis passai de sa domu 'e sa droga, un'arrughixedda posta aintru de Santu Miali e is Mirrionis aundi in calisisiat ora is tòssicus bandant a si pigai sa busta lassendi in terra siringas e cordoneras po firmai su sànguni, o puru Impunnas a via Monferrato, aici atesu de sa tzitadi chi no parit mancu Casteddu. De ingunis si pigat una arrughixedda bianca, mellus groga, un'arrughixedda totu pruini, luru e àliga, àliga a muntonis, chi ti ndi prenit is càrigas de una cosa chi no parit, no parit acua 'e fragu Est sparèssia s'ùrtima bingia puru, strinta e longa comenti unu colòriu birdi, aundi de sempri is casteddajus giòvunus chi teniant abisòngiu de traballai s'agatant dònnia annu po binnennai, acabendi su mesi austu. E atru no nc'est. Andai a nci bivi ti fait a pentzai chi ti podiat andai mellus puru e chi nci depiast ingurti un'atru bucconi marigosu. Epuru Eppuru eppuru is nominis de is arrugas funt bellus, arregordendi is prus artistas famosus de sa storia de s'arti italiana, via Beato Angelico, Beato, via Raffaello, via Piero della Francesca, bellu!

Una cosa simbillanti in su bixinau de is Mirrionis, candu a is arrugas dd'iant donau is nominis de is logus prus famausus de sa prima gherra mundiali, via Trincea dei Razzi, ah, ddi ponit coraggiu, via Isonzo, via Bainsizza, e cussus a simbulu de su traballu de is minaroris, oh, unu torrat a domu apustis de traballai, via Nebida. via Ingurtosu, gei su nomini Ingurtosu, via Seruci, aici chini depiat andai a ci bivi sciiat de cumenzu, ita dd'iat essi tocau in sorti.

E a nai e a nai chi Molinu Becciu pariat diarerus sa terra promìtia, teniat totu cussu chi serbiat, logus bellus Obertus, aria meda e meda soli e cosas de apariciai, giardinus, pratzas, logu po nci fai giogai is pipius, poita custa est un'atera marca de Molinu Beciu, unu carretoni pipius, e piciocas e piciocus e Sergio Est unu de cussus poita, e be', facili a ddu cumprendi, is domus ddas donant is familias mannas a i cussus chi tenint fillus meda. Duncas, pipius, arrusciadura, chi a cumentzu a Molinu Beciu po giogai tenint totu su logu chi bolint, chi siat a campu obertu, logu serrau, pagu contat. Su chi contat est chi is pipius potzant curri Andai, torrai, fai totu cussu chi cumandat sa conca de unu pipiu, ma un'arrogheddu oi, un'arrogheddu crasi, cambiat totu. Is mannus cumentzant a certai. Difatis sutzedit chi in Casteddu is abusivus Sa pobra genti arroscia de abetai una domu chi siat una domu e no una barraca a su Baroni o unu basciu a sa Marina. Is abusivus sutzedit chi sfundint una domu donara no a issus ma a atrus poboritus che issus etotu. Est una dì legia, legia meda, sa dì candu is chi tenint deretu po lei a pustis de essi abetau no si scit cantu tempus, arribant in Mulinu Becciu, prexaus che pascas, cun mobili e cun totu, e s'acatant chi po issus sa domu no nc'est prus e fortzis no nci at a essi mai. S'àrtzat sa boxi, s'àrtzant is manus e bortas meda dd'acabat in sa peus manera po nai, Candu Sergiu cun sa mama bint de atesu cussa chi at a essi sa domu noa, non si nd'aguantant de lassai appendi unu tzerriu. Mulinu Becciu! Seus a de notti. Fortzis si ddus ant nau aposta de andai a cuss'ora a sa domu noa, fortzis propriu diaici, poita a su scuriu, a su scuriu totu totu non si biri, massimamenti is cosas chi ponint de mala spetzia. Mama e fillu difatis si depint acostai meda po si nd'acatai, de ita de is coloris tristus murru murru a dogna logu murru murru murru tropu murru de furriai sa spetzia a unu santu e de un'atera cosa s'acatant chi sa domu insoru est stètia sfundara de atera genti prus disisperada puru e chi no tenit idea de si ndi andai Po no si sciri cantu mesis Sergiu e sa mama funt anda e torra a de via Roma po arregordai a su comunu chi po sa lei sa domu spetat a issus. Funt in sa lista! Apizus de duxentucincuanta chi tenint deretu, issus funt a su numeru corantotu, is urtimus de una filera de genti chi s'allonghiat de annu in annu. E nc'est de nai puru chi is chi isfundant funt genti tostara, pronta a s'incarenai. O mancai si nci ddu bogant, funt prontus a sfasciai totu, a pigai bastonis e stangas. Tenit axiu de tzerriai. Tenint axiu de tzerriai is guàrdias o sa giusta, chini est aintru est aintru, e si nd'andai, mancu nci pentzat.

Un'atra cosa nci fiat chi at fatu de Molinu Becciu unu logu famau, la rotonda. Po si cumprendi, cussa chi ghetat a una parti a Su Planu, bixinau de Ceraxus e a s'atra a sa turri de is antennas. Po tempus meda in Casteddu nci fiat sceti cussa de Rotonda. A dònnia ora arribànt màchinas de is scolas guiras po provai is scientis is stop e is precerèntzias. Is màchinas arribànt, fadiant is provas e si spesànt. Mancu nci intrànt a Molinu Bèciu, chi pròpriu in cussus annus cumentzàt a essi, fora 'e arrexoni, famau po essi unu bixinau brutu e perigulosu, sempri sa pròpriu cosa. Molinu Bèciu at a depi sunfriri sa pròpriu nomenada de Is Mirrionis e de Santu Miali, po no chistionai de Sant'Elias. Candu naràst aundi biviast, sa genti rimollàt, si ndi stesiàt. Ddu bolis unu passàgiu a domu? Eh! Gratzie! Aundi bivis?

Eja! E a pei si depiat torrai, ca is mezus fiant pagus e nudda. Tanti chi cussus chi nci biviant a Molinu no fiant mancu carculaus po casteddaju. Togu, eh? Su pullman po nci arribbai fiat su cuatordici. Su capolìnia fiat acanta de unu masoni chi oi no s'agatat prus, sceti cuatru murus sderrutus. Abarrara gira chi rigira in mesu 'e is palatzinas, arribbara a La Rotonda e sighera a conca a Santu Miali. Nc'est un'arregordu bellu de sa scridora Valeria Deplano chi in Isole minori, unus cantu contus scioberaus de Bachisio Bachis, scrit de sa primu borta chi ndi fiat bessida de su bixinau. Tenemu ot'annus, narat, e cun fradi miu e is amigus Emus pigau su catòrdici po andai in tzitadi a cinema. Fiant donendi Chi ha incastrato Roger Rabbit. Femu tropu prexara, poita su filmi fiat bellu, ma prus bellu puru pariat a ndi bessiri de Molinu Bèciu e a s'ammesturai a is casteddajus. Eia, poita si ndi beniast de Molinu, ti biant comenti una persona diferenti, no unu de Casteddu, e tui puru, a s'acabu, tui puru unu pagu ci creiast. Tenemu un'amighixedda chi parèra unu frori, arta, beni fatta, spassiosa, intelligenti e cun is ogus asulus puru. Una dì in pratza Repubblica dd'at firmada unu de via Carrara po dda fastigiai segundu issu. Tenira sa faci totta totta pigottara, tipu fajolu. Fiat lègiu che su dèpiru. Ddi castiasta sa faci e parira una piscedda de casu marzu. E custa est sa parti bella, eh! Poita sa parti lègia fiat sa conca, chi aintru ciorbeddus no nd'at connotu mai. De un'origa a s'atra fortzis agatasta sceti una farrancara 'e àliga. Beh, custu campioni dda connoscit, si bint, ma sigumenti su babbu de issu, Casu Marzu Senior, e at scipiu chi sa picciocchedda fiat de Molino Bècciu, dd'at nau de dd'ammollai, ca gentixedda de aici non ndi poreus praticai, nosus de via Carrara. A dì de oi issa est una fèmina manna e bestia, una persona de importu, de importu meda, no nau de prus. Issu?

Po annos meda, Mulinu Bècciu est abarrau comenti fiat de cummentzu, cun s'arruga bianca po intrai e bessiri, la Rotonda e pagu atras cosas, su Camposantu 'e una parti e su Brotzu a s'atra. Unu supermercau e una buteghedda po comporai tochiat a bessiri unu bixinau foras foras comenti tantus atrus chi nci ndi funt de intzandus a oi ant fatu atrus palatzus no si nci ponit fantasias de archistar po s'amori 'e Deus ma no podeus nai chi siant lègius prus de atrus no nc'est prus s'arruga bianca cun pruini e fossus e la Rotonda no est prus una curiosirari, ca imoi in giru de rotondas nd'agatas a dogna contonara. Nc'est unu logu aundi si podit fai sport, scolas, sa palatzina de is guardias municipalis e campus acanta de is domus. Ma sa cosa chi fait cumprendi chi Mulinu Beciu a dì de oi est unu bixinau cumenti is atrus est chi is sotzieraris immobiliaris candu bendint in custas partis nant chi funt domus de zona residenziale e a s'acabu nc'est custu logu aundi seus oi su MuBe. Innoi si faint atividadis sotzialis cun pipius e pipias, piciocus e piciocas, familias, assòtzius de dogna genia, genti de calisisiai edadi, studentis de s'universidadi e genti chi traballat a sa curtura. Est cumenti unu pingiaroni aundi nc'est sempiri calincunu traballu o calincuna idea buddendi. E in mesu a totu is ateras cosas, oi nci seus nosus puru, oi, po contai chi Mulinu Beciu no est prus arregordare una arruga bianca, una rotonda e sa bataglia po is domus. Nci seus nosus puru e torraus gràtzias po s'acullièntzia chi s'eis fatu.

Custa e atras stòrias de Casteddu, custas unu pagheddu pagu pagu infrorigiadas, atras stòrias chi at scritu Antonello Deidda, chi si fait prexeri ddas agatais in su podcast in is mellus piataformas, Spotify e totu is atras puru, e si tzèrriat Bar Saint-Tropez, chi si fait prexeri, chi no si fait prexeri, faisi una passillada.
Po oi puru eus acabbau. Deu si torru gràtzias po s'ai sighiu e si bieus sa cida chi enit cun d'un'atòbiu nou de boga boxi, chi comente sempri si fait praxeri a si sinnalai eventus o calancuna chistioni chi pensais ca ballat a essi contada,